Mm, I'm really fine. How are you? I'm fine, I'm fine. My weekend Alright. inali bwanji. Ah, weekend inali bwino. Yeah. Eh, tero ndithu kuti chilichonse chinali bwino. Timakamba kuti as long as uh, tabwera ndi moyo tsiku la lero Yes. nde kuti chilichonse chinali bwino. Kaya kumeneko.
Ah, kwabwinonso ndithu. Eh, we, we can't complain much. Zo- Zochitika Zambiri. eh, zinachuluka weekend sitidziwa zoti munalowera kuti.

kwa munthu woti I, I have mean information uh, concerning law ndizonena zoti ndimakhulupirira kuti mlandu ngati unapita ku khoti uh, amene amakasumawo anena kuti ayi i think eh, panopa ti- tikhale ndi outside settlement uh, ndekuti china chake chimakhala chilipo its either akanika kupeza umboni kapena Eh, mwina eh, aona kuti apeza zotsamwitsa zina zimene ziwaonetsa kuti okay eh, if you go on with this case i think it, eh, you know- Itipweteka kwambiri. Mm, ikupwetekani so eh, nde ndi mmene ndikuganizira kuti zakhalira apa Eh, kesi inali kukhoti zaka zingapo Eh, ndalama zankhaninkhani ndalama zankhaninkhani Eh, kesi imeneyinso yakhala ikuonongapo ndalama eh, za boma zochuluka ndithu if it concerns the government uh, that means the taxpayers money uh, uh, were involved Yeah. now tikukamba kuti boma labwera mchikalata chomwe mm, eh, mkulu ozenga anthu milandu a- a Chamkakala alemba ndithu kuti bwanji mutatilola eh, tichite zathu zokambirana panja pa court. Yeah. Now it's the the um, odandaula kukauza bwalo kuti yayi uh, ineyo ndadzasuma koma mmene za- zililimu uh, tikhoza kukambirana tokha tokha panja pa court tione kuti ziyenda bwanji now uh, my concern kwambiri ndi the taxpayers money Pa- pakhala paku uh, pakuluzidwa ndalama zochuluka Eh, tikukamba pano kuti tikati tiwerengere kuti kodi kesi imeneyi yatha ndalama zochuluka bwanji tiona kuti millions millions of taxpayers Mhm. fund Yeah. eh, eh, zakhala ndithu zikuonongedwa now ikupita outside the court we, we don't know kuti atati avomera akakambirana zotani komanso uh, what will be the future of the case uh, komano chimene tikuona apa ife nchoti if ngati ichoke ku court palibe amene angakamangitse mzake outside the court that means ndekuti pakhala mgwirizano there won't be a verdict imene timaidziwa kuti judge amanena kuti ayi a Manuel ndinu olakwa chifukwa mudagula foni yo- yokuba uh, nkukangokhala kukambirana ngati inu ndi ine kuti tidali ku polisi Eh, ndimafuna nkakumangitseni koma musadzachitenso Eh, tandibwezerani chakuti ndi mmene mwina zingakakhalire kumene kuko so now mukutipo chani Eh, pa nkhani zochuluka ngati zimenezi chifukwa this is not the only case we have uh, we've had several cases uh, of such nature uh, in 2023 2022 and also in 2020.
amenewa sindilankhulapo kwambiri komano sindidziwa kuti zikatero mmene apempha choncho anthu amenewa amalipira something like a penalty amalipira ndalama ina yake kuboma because as, as you have said kunena kuti kesi yakhala nthawi yayitali and inali ku court which Mm. means misonkho ya Amalawi imagwira ntchito kodi zatereo Mm. akhoti amagamula motani zi- zimakhala bwanji Now, Mal- Malawians also are eager uh, uh, to see uh, what's going to happen. Yes. What will be the judgment? Nanga. Uh, olakwa ndani pankhani imeneyi. Po- poyambirira asanapite ku khoti Mm. bwanji sanaganize anthu awiriwo kukambirana kwa kuti ah tisatengerane kumeneko Mm. tiyeni tikambirane kwa tokha ngati mmene akufuna Mm. kupangira apa so yeah let us just wait anthu si kuti a court anena chani Yeah, uh, t- t- tidikira uh, chifukwa uh, pakuonetsa kuti the court has since adjourned uh, uh, the case to the 18th of December 2023 uh, when the DPP is expected to uh, file a notice if, uh, formally file a notice of discontinuance nekuti akukanena kuti mlandu usapitirire uh, that's the file of discontinuance okay Yeah. uh, despite kuti inde eh, nthawi ina yake mmaona zoti kesi siitikomera eh, tikungoyenera tizilekere pompa mwina funso la Amalawi likhoza kumakhala nthawi zonse lonena kuti eh, kodi nde mmene zateremu nanga winayo atabwera nkudzachitanso complain ku court kuti Awa adandisumira koma zikuonetsa kuti they did not have proper evidence kuti ineyo ndidali olakwa so ndikufuna ndalama za ma cost onse amene ndakhala ndikupanga incur nthawi imene timapita ku court kenako the tax payers money are ex expected to pay again uh, these people so ndi nkhani yonena zoti tipemphe uh, kwa anzathu akatswiri pa nkhani za malamulo maloya kubomako a Masauko Chamkakala ndi gulu lina kumeneko ndithu kuti please please please uh, this has been said i think over a thousand times kuti mukamapita ku court have uh, tangible evidence you should have a glimpse of evidence kuti mukapanga present ku court osangoti ayi munthu uyi uh, tantengera ku court popeza uh, kunjaku kuli zolankhulalankhula zambiri no You ju you you you need to go ku court ndi evidence yokwanira bwino kuti once you go there and once the case starts inuyo muzikapanga present the evidence you have uh, it's not a crime kumutenga munthu amene ali suspect muku, mukuchita investigate koma be sure of what you are doing otherwise Eh, ndi zija timaona magesi a acb eh, kumva kuti ayi Ango- ah, akaponda mgaga ah, apanga clear ah, we, we are not ah, targeting akaponda mgaga as, as in person komano tikuona ah, the case ah, with the public interest it has kuti okay anapanga clear koma his name was mentioned kuti uh, he was one of the beneficiaries of sattar dealings now anthu amaona zoti okay so dzina lidangotchulidwa komano the investigating uh, the investigation wasn't done properly now anthu akumadabwa kuti ayi ta- tamachita ndikafukufuku omveka bwino kumeneku Eh, kuti anthu amukatengera ku bwalo la milandu azikakhala akudziwa kuti inuyo muli ndi evidence yokwanira bwino chifukwa nthawi ina yake you can give a chance to a suspect uh, to escape a case uh, chifukwa chonena zoti mulibe evidence yokwanira bwino
We have a story here. It says, budget in hard times. And there is now a, a, a sub-headline. It says, will finance minister inspire hope? It's, it's a question.

ndi nkhani yonena zoti akuyenera akangoonetsetse kuti budget yawoyo sizoti azikaomberana mmanja pano chifukwa chonena zoti the budget has, has pointed out kuti uh, since uh, uh, there has been a recent devaluation of 44 percent tikuona kuti iyayi aphungu athu akunyumba ya malamulo tiwamangire nyumba azikhalira kumudzi kwawo eh, Kapena tiwamangire sa- mashoni sa- kapena salary yawo ikwere kapena salary yawo ikwera uh, or sitting allowance yawo in the chamber ah, ah, tiyibwezaso and eh, nde kumaombera manja hi kudos the minister kudos the minister no uh, we are expecting kuti tikaona um, uh, uh, the legislators at least having the, the, the welfare Welfare of of- malawians at of- heart at- yeah, at- akayambe kayadikira kaye kuti kodi amene tikuwayimirawo chifukwa tikatumiza munthu let's say uh, uh, he's the uh, uh, the, the, the member of parliament for Lilongwe Central constituency. Yes. That would- Lilongwe City Center. They call it Lilongwe City Center. Now, iye uja aka- akaonetsetse zoti chilichonse chimene akupanga chikuwakhudza Emmanuel Chiwocha uh, uh, ku area 2 ku Bishop Nave chifukwa akupita kumene kuja ku representing Emmanuel Chiwocha ku area 2 ku Bishop Nave. A Rodrick Kuwani ku Balaka akaonetsetse kuti zimene akukakambazo zikuwakhudza Rodrick Kuwani chifukwa 44% ya kwacha siinakhudze nyumba ya malamulo yokha, yakhudzaso a Rodrick Kuwaniwo ku Balaka. Wina aliyese amene zingamukhudze, a Nandolo ku Balaka, ti- tikambe ku Blantyre anthu osiyanasiyana kumeneko Kwa, ziwakhudze. kwa Goliath. Kwa Goliath, Ku Kasiya. a Namaluwa ku Dowa, Eh, eh. kwa Kayembe. A Kayembewo akamakalowa mparliament leroli, akadziwe zoti okay now budget imene uh, presentation ya mid-year budget statement imene tikufuna tipange approve akaonetsetse kuti ikakhudze a Namaluwawo chifukwa ndekuti mtima mwawo mukakhale muli a Namaluwa ku Dowa koma akakangopita kumene kuja nkukanena zoti okay ineyo uh, uh, ndine Ndilengeza. wakuti wakuti uh, representing constituency yakuti nde ndakhala panopa komabe ngati munthu ndekuti zikavuta chifukwa chake asanayambe kuyankhula amanena zoti Thank you, Mr. Speaker, sir. Uh, uh, ma- Madam Speaker, now we have a, a female Female speaker. speaker, I'm yeah. with Thank you, Madam Speaker, uh, for recognizing, Representing, yeah, yeah. mm, for recognizing people of, of, of Zomba Central constituency. amakhala kuti zomwe afuna olankhulazo uh, sakulankhula yekha akulankhula ataganiza kaye kwa anthu amene ali ku Zomba Central constituency. So now Budget imene tikuyembekezera apa kwa ma MP please please approve the, the budget after after mutaona kuti kodi anthuwa uh, uh, ikuwakhudza motani we've had several devaluations uh, almost

Uh, kwa tingoti kwa masiku 5 after it was approved by the reserve bank of malawi nde kukhala bwanji ku zaka zikubwerazi ngati yavuta kale kwa masiku 5 so tikuyembekezera kuti atate ingakhale atakanena kuti uh, uh, increment ya ma civil servants effective this november ife sitikhala odabwa ndipo sitingatsutseso zikungoyenera kutero zikungoyenera kutero chifukwa chani 44 percent yo yachitika mwezi unowu yachitika mwezi uno ndipo a- amachitonena akamalemba chikalata chija okay 44 percent devaluation of kwacha effective today akamati effective today aziyembekezera zonena zoti chinthu chimene akuyembekezeracho chikweranso tsiku lomwelo mafuta si- saja tinaona atakwera mawa lake Yeah. tinaonanso magetsi anakwera mawa lake madzi ndi zina zotero tikuyembekezera kuti zi- zikwere thumba chitonena kuti ya Eh, pano escom ili m'bwalo water board ikonzeke tikuyembekeza kuti nawonso achitanso mbali yawo Kuti, eh. achitanso mbali yawo so miyoyo ya malawi yayamba kufinyika immediately after the devaluation And the- ndekuti usiku umene ujawo mamawa ake anthu ayamba kale kuvutika so there's no way kuti aboma angamaganize kuti ayi and- uh, the, the mid-year budget tikudikira kaye kuti uh, ti- ti- ti- ti- tiza- tizachite salary increment chaka chamawa kapena tidzachite mi- mwezi wa mawa kuti chani mwezi unowo akuyembekezera kuti the 44 which, which is already affecting malawians atani nazo Yeah, so O- OIS ali ku parliament Mm, mm. kwa bambo Chichola masanawa tione kuti atibweretsera zotani. Uh, we have a story here. It says uh, ministry says school meals boost enrollment. The Ministry of Education has reiterated that school meals program have stepped up enrollment in schools

uh, ma 19 chakutumo uh, mpaka leroli i have never never ever experienced kapena witnessed ana m'masukulu akudya phala i know kuti zimachitika and i know kuti uh, boma la malawi limayesetsa ndithu kuti lizichita koma ineyo uh, sinapiteko pa sukulu ina yake ndikukaonadi zikuchitika kuti ana akudya phala now Um, sikuti ndimakamba izi kuti i should undermine uh, uh, the government no uh, i know kuti zimachitika and, and zithunzi timaona mu newspapers mavideo timaona m'ma, m'ma television Yeah. uh, timakhulupirira kuti those are real videos zimachitika ndithu komano My concern is um, zomwe akunena a ministry of, of education ndi zoona anthu akuyenera kumadya inuyo mmandikhulu- mukhoza ndikhulupirira kuti mungobwera mmene kulili kuno without food without anything else tidzakanika kulankhula pano mudzakanika kulankhula ingakhale ine ndemwe simungandione ndikulankhula kuti ayi a- a- a- akuti chakuti chakuti no Yeah. sindingayankhule chifukwa choti I, I, I- I don't have the energy ana amafunika glucose awa. mkalasi ndi ntchito yayikulu koopsa kuti umve munthu chimene munthu akuuza umayenera ukhale wadya that's why Nkasa adayimba kunena kuti um, olo munthu uvale nsaza koma ngati wadya uh, mtendere wa mumtima umakhala nawo Yes. which means anawo akuyenera ndithu kumadya and ma, madera akumudzi ambiri ambiri ana amapita ku sukulu asanadye kena kalikonse they go there Actually, ndi mimba this is- mulibe kena kalikonse initiative iyi ndi yabwino kwambiri and Mm. this is what happens mwana eti amadziwa kuti ineyo ndidzisamba bwinobwino Mm. olo kunyumba kulibe chakudya mmawa eti koma ine ndikapita kusukulu ndikata ndikadya Mm. so yeah masukuludi ana amapita nda- ndaonako ndithu Mm. masukulu masukulu ambiri and Mm. it's a very good initiative tithokoza wfp and uh, european union for coming in also kumapanga nawo sponsor this project and uh, yeah government kuyenera tilimbikitse Mm. zimenezizi and in- zitafalikira eti even in town muno you know kuti aliponso ana ena kuti amapita ku sukulu osadya In town. kwambiri Yeah. kwambiri It's Ine- not I- only- it's not I- only I re- kids. my mom is a teacher Yeah. uh, i remember there was a certain day ndinapita ku sukulu yomwe amaphunzitsa i won't mention uh, uh, pa zifukwa zina ndinapita ku sukulu yomwe amaphunzitsa and i was there I, i was in form 4 i remember i went there to get uh, a transport money kuti ndidzipita ku, ku school komwe ndimaphunzira nthawi imeneyo that was uh, uh, zaka za mbuyozo so i went there kuti akandipatse transport uh, of which anali atandilonjeza kuti okay let me hustle up a little bit and see kuti ndipanga ndalama yochuluka bwanji uh, ubwere ku sukulu kwathu udzapange so i went there you know pa break paja azimayi oti amagulitsa amagulitsa tinthu tosiyana siyana takudya anangokhala pamene paja and they were ineyo ndinkadabwa kuti okay break yayitana ana sakupita pamene what's happening Ai, ndi pamene ndimadziwa zoti okay ana, ana ambiri sangakwanitse kukagula chakudya pamene paja so you would see kuti pamapita ana awiri atatu folo nde ndidachita chidwi kwambiri and my mom asked me kuti okay u- uyang'ana chani ndati ndudabwa nazo kuti nawo nthawi ya break ana ena akadali mkalasimu ana ena angotuluka apita kukamwa madzi abwerako koma pali ogulitsa zakudya apopo why can't they go there and access the food akuti ayi chakudya chimene chocho si aliyense amene angakwanitse kugula so she has always been telling me kuti okay work hard uh, so that you should at least uh, have time kutsogoloko uzathandiza anthu ngati amenewawa so Ndikamaona anthu ena ake akubweretsa ma initiative amenewa kuti okay let's feed the children ku school mma primary school momwe alimo ndimamva kukoma kwambiri chifukwa it's my mom's dream it's it, it has also been my dream kuchokera kalekale and ndimakhulupirira zonena zoti mwinanso ndi loto la munthu wina aliyense amene ali oganiza bwino ku Malawi kuno chifukwa Ineyo ndinapitako ku sukulu uh, kupita osadya ku sukulu tsiku lina nkupita nditadya and I, I, I tasted the difference naona zoti okay ukapita munthu utadya ku sukulu kuja umakamva chifukwa kuti umakhala uli stable the mtendere which Nkasa was talking about i really experienced it chifukwa kuti ndinali nditadya and then there, wa- uh, there was a certain day i went there uh, without food nakafi ndi- ndimati kukhala mklasi muja umafila kuti oh koma akuti chani amene wawa so uh, uh, unfortunately tinkaphunziranso mathematics nde mukudziwanso mmene amachitira Ah. mathematics ku primary ndinkangoona ngati kuti ndikutayitsidwa nthawi i was trying to sleep in class imo koma ndimakanika kuti ndigone chifukwa chonena zoti chakudya uh, panalibe so uh, ndi nthawi tiwone um, on the second page of the nation newspaper pali nkhani yomwe akuti UTM mobilises Chilima support Uh, that's of course according to Kaliati and uh, looking at the headline you would uh, hear komanso feel kuti uh, that means uh, a secretary general achipani chomwe ndi Kaliati akuti chipani chawo uh, chichita motheka ndithu kuti a Chilima should gain the relevance again no Ah, eh. um, ndimafuna ndizikamba kuti anthu andale ndi anthu olimba mtima um, this is not the time of, of, of, of uh, I, I was expecting kuti um, the right thinking Kaliati would would make such remarks not kuti zimene zochitika ku chipani kwawo ku mgwirizano wa tonse no komano ndiku- ndikuyang'ana ndi mmene zilili okay they were together uh, that was in, in, in, in 2019 back in 2019 and in 2020 they were together with the malawi congress party they were pledging they were making various promises

ndikumangowamva even akukanganirana ayi ndzaimira ndine 2025 ndzaimira ndine 2025 wauza ndani kuti akavotera kuti akaimirenso thamo lokaimiralo alipeza kuti chifukwa zikanakhala bwino akanakhala kuti achita deliver ndikumakangana bwino kuti oh yes ndikaimira ndikaimira knowing kuti once they go there ndikukaimira anthu da ali ndi zifukwa zokapangira support koma now Akuti ndikaimira ndine ndikaimira. Wauza ndani kuti akavotera? Uno ndi 2023. Kubwera chaka cha mawa ndi 2023. Mm. Tiku- tiku- tikhala kuti kuti yandikira chani ndi 2024 ndiye kukoma panopa Mm. eh, anthu ayamba Ka- ka- wakhamu kampeni kutibula wachilingana. anthu anthu akuyamba kutani kutibula pa ground kukonza pa ground Alright. so yeah eh, si- si- si- si- sizodabwitsa and Mm, mm. it's not the only party Mm.

chimene ndimafuna ndi- ndi- nditanthauze nthawi imene ndinadzuma ija chinali chonena kuti the last time i heard uh, and i read something similar to, to what i've just read na- right now uh, sipanadutse miyezi yochuluka the wage was slashed again so nchifukwa chake ndinadzuma koma i'm just hoping kuti uh, this uh, does not

mommuno basi kumangomverana tokhatokha so Mm. You know, this is ndi- one of the ndimakamba very good kwambiri kuti initiative. i- in malawi um, i don't know kuti tinga tingazi i don't know how i can put it uh, but I, c- i must say that it, it's unfortunate that people uh, in malawi they have love uh, for our musicians for our artists komano zimaoneka kuti kandalama ku kamene kadatichepera komano chikondi chilipo I'm I'm pretty sure kuti kukanakhala kuti kunoku ndalama zake ndi mmene tingafananizire ndi maiko anzathu ngati south africa uh, uh, maiko ngati uh, united kingdom ndikukhulupirira kuti bwezi uh, uh, mwina oyimba athu akupita patsogolo Yeah. that aside we, we are now doing it uh, kalekale timakhulupilira kuti ya artist tingomuona basi mmene alili now ndikukhulupilira kuti anthu ayamba ku- kuphunzira zija zoti okay if you ah, i upload my thing on youtube and uh, anthu akapanga view ambiri ndekuti ndi ndalama eti. Yeah. We- pali anthu amene aku- akuyesesa kuti atsegule njira uh, za ma musicians komanso ma artist osiyanasiyana muno mmalawi so we just say zabwino kwambiri ndi zomwe timayembekezera luso lilimo ndipo luso mmalawi munomu ndilosayamba anthu ochita bwino alimonso tingokhulupilira kuti nthawi imene anthu afuna thandizo tiziyesetsa ndithu kuti thandizolo tipereke ndi cholinga choti once someone represents us kunja kwa dziko la malawi akupanganso represent dziko lino la malawi so tiziyembekezera ndithu kuti zabwino

to the country's economy, they made the remarks during a co-designed uh, workshop for a mapping exercise that University of Malawi is planning to undertake and another initiative just uh, uh, like that tikuyembekezeranso kuti there will be uh, zochuluka kwambiri um, nakukamba ndithu kuti ka initiative kuonetsetsa kuti pa zonse

kuno ku Malawi ndakhala ndikuona kuti ku kwa anzathu kwa the Queens kumeneko uh, mkochi wina aliyense amene atapiteko uh, kumangabwera ndithu nkhani ma emotions ndi zina zotero Yeah. nthawi zambiri uh, zimaoneka kuti it's either kochi sakugwirizana ndi maplayer awiri ena ake kapena

Now we are talking about uh, um, netball, Yeah. uh, which is mostly played by uh, amai. Yes. Uh, tikhoza kunena bwino kuti the way you can handle a woman uh, ndi the way you can handle a fellow man ndi zosiyana uh, so ndikungokhulupirira kuti okay now akapita akasankha munthu kuti akaimire akakhale ngati kochi kaya akakhale ngati mmodzi mwa anthu oyendetsa mpira kumenekoko munthuyo akakhale ndi at least ka lesson kapadera ka mmene angapangire handle anthu kumenekoko chifukwa akakhala zoti akangopita the way I can handle anyone else ndekuti zikamvuta chifukwa Ndimakamba mobwereza kuti a woman is a special human being ndi munthu onena zoti you have to treat her mosiyana ndi munthu wamuna. Help, are you trying to tell me kuti anthu akamakapikisana ma post kuti kaya afuna kuimira ku bungwe limeneli amakhala zoti zampira zosakuzidziwa? akuzidziwa and sitinganenenso kuti za ma emotions sakuzidziwa akuzidziwa bwino and amadziwaso kuti okay now I'm going there to deal with women and amadziwaso mwina kupanga handle kwake M- eh, lucky enough enaso amakhala ndi azimayi amene eh, komabe eh, azimvetsetsana kumeneko chonde eh, tamamvetsetsanani ndithu ndi chinthu cha dziko eh, despite having a private life having eh, whatsoever Koma timayembekezera kuti mumvetsetsana ndithu kumenekoko chilichonse chiyenda bwino. Timakunyadirani to each and every person who has been there at that the netball Malawi netball team kudos and you've done a great work, you've done your part. Now kwa amene angapatsidwe mwayi kuti apitekonso tikungoti go and do your part. Make sure that you do it differently but in a good way not just.

Ndimasangalala kuti a newspaper they don't just wake up and raise the prices amakhala kaye ndi nthawi they review ndi kukwera kwake sikuti kumangokhala kuti chanchani amachita review kenako ndikukweza komano all in all amaganizirabe Amalawi ndithu sikuti nkuwachitira kuwayikira kumbuyo chifukwa choti ndatula nkhani anzathu iyayi iyayi ah, zimayenda bwino ndithu kumene kuku chifukwa mwina mukhoza kumakaona zoti newspaper zikwera chaka cha mawa o mwina ah, Mwina popeza sayi- yadzidzimutsa ikhoza kupezeka yakwerabe mwezi wa mawa komano i'm just hoping kuti amachita consider like they, they have always been like they have always considered malawians